Sa mùsica s'acircat e acumpàngiat a unu muntoni de momentos importantes meda de sa vida nostra. Dificile a si pensai a una dì chene ascurtà una cantzoni, ma Poita boleus ascurtai sa musica? E poita genti meda tenit abisongiu de dda fai, de dda sonai? Cali esti sa funtzioni de sa musica? Fortzis s'agiudat a s'asseliai, ma s'agiudat a atuai puru. A is bortas si portat a tesu cun sa menti, po si sbelliai e, bortas medas, si portat a si cunfruntai cun nosus etotu, cun is sentidus. Sa mùsica est arti e chini fait mùsica po bivi tenit sa mira de circai sa bellesa, de comunicai unu significau, de arregalai emotzionis chi atobint s'ànima de chini ascurtat. Poita Custu est su chi circaus candu allueus sa mùsica. Funt custas emotzionis chi sa mùsica s'arregalat a firmai is momentus de sa vida e a creai arregordus chi no eus a scaresci mai. Beni benius, deu seu Alessandru Pani e custu est Bisus!

Oi eus a pregontai a un'artista chi at cumentzau a fai s'arti sua in su millinoixentunoranta. Est unu rapper e est cunsiderau unu de is punteris de su hip hop italianu e sardu. E po custu dd'at arremonau Frankie Hi-NRG puru in su libru cosa sua intitulau Faccio la mia cosa. Cun Sa Razza, sa primu band a fai rap in sardu e a fai unu discu in sardu, at fatu cincu albus e, cumenti narat issu, unu sciaccu mannu de singulus. E in su primu de custus ant pigau parti DJ Gruff e Casino Royale. In su norantatres, sempri cun Sa Razza, at obertu a su concertu de sa band Beastie Boys. E a pustis, imparis cun Micho P, Partit su progetu Malos Cantores, chi ddu portat a pubricai duus albus apretzaus meda e a oberri is cuncertus de Sud Sound System, Caparezza e J-Ax. Est oi cun nosus a bisus su rapper Alessandru Sanna connosciu puru cumenti Quilo Sa Razza. Beni beniu. Gratzias a totus. Portu su binu. Su binu e su binu Certi e T'anti donau su binu, a mei m'ant donau acua, ita seu una mata. No no est binu eh. Alessà Spuntu spuntu però est binu. Spuntu eh custa custa est crupa de is piciocus chi ci funt innoi eh chi ant pigau su binu mau. Alessà, anzi Quilo, Deu apu nau ca ses unu rapper. Ma tui ses unu MC. Ah no, it'est unu MC, si ddu naras? Ca est unu pagu complicada sa cosa, allora c'esti su su rapper e su MC funti sa propriu cosa, sa matessi cosa. Naraus chi MC in americanu si narat master of ceremonies. Master of ceremonies, eh. Dd'apu nau beni. I don't know. Si podit usai, si podit imperai s'inglesu. Naraus su maistu de sa festa. Su maistu de sa festa. Cussu chi pigat su microfonu in manu e allirgat a sa genti, fueddat e fait su rap, naraus, sa repada, no? Non sa repentina, sa repada. Chi est un'atera cosa. Chi est un'atera cosa. Però dd'assimbillat, eh. E su rapper est sa matessi cosa, s'MC, su rapper, naraus. Deu m'intendu MC. Naus, mi praxit custa cosa e prus de in sa cultura de s'hip hop s'MC. Poita tui fasi puru su chi si narat freestyle. Candu a cuccara in sa conca ddu fadeus. Candu nc'est su binu. Candu nc'est su binu ddu fadeus. Naraus chi su freestyle est s'improvisada no, moi nci funti totu custas garas, custas no, piciocus chi batallant, Deu su freestyle est su stili liberu naraus cumenti si podit nai, ddu fatzu candu m'intendu sa cosa aintru, non mi praxit fai sa no, Nci depit essi sa necessidadi, su bisongiu de nai calincuna cosa, poita tui meda bortas m'asi nau, Ci 'olit calincuna cosa chi depu comunicai, unu messàgiu. Beh, certu, su messàgiu est sa cosa principali de s'hip hop, de su rap, no? Grandmaster Flash ch'est un'artista americanu sempri, poita custa curtura arribbat de, no? New York. De s'America, afroamericanus chi ant fatu custa curtura manna de s'hip hop e unu discu propriu de importu meda est Grandmaster Flash The Message, su messaggiu chi non c'est sa cosa de su messaggiu non est hip hop non est hip hop non est hip hop hip hop che poi 'olit nai brinchidu hip hop no brinchidu allirgu una cosa brinchidu allirgu non si cumprendit a ita s'accapiat su fueddu hip hop no Ma est aici e s'hip hop est una curtura manna nc'est chi ni baddat, chi ni fait break dance naraus, chi ni pintat, chi fait grafitus o murales, ma grafitus est mellus e poi nc'est su DJ chi est una figura de importu meda e su rapper chi est s'espressioni propriu musicali, su rap de sa curtura hip hop. Quindi naraus chi s'hip hop est una grandu baullu, no de motus eh, de bius, de bius, est unu movimentu artisticu culturali. E tui ses su rapper. E deu seu una parti su rapper. De custus cuatrus ses su rapper. Apu fatu totu eh, apu pintau e seu scarsu. E sa break dance? Sa break dance apu inghitzau cun sa break dance baddendi in s'arruga cun, no, cun su radioni. in su millanoixentotanta otantaduus de cussus chi potasta innoi a coddu, cun su radioni no, cioè sa marra su marroni e su radioni e cussu fiat una cosa bellissima, deu 'olemu custu radioni e babbu miu no non ti ddu comporu e duncas De piccioccheddu arroghamus su dinai poi e ddu portu ancora eh a domu.
Originali. Originali, mai bendiu, subitu non l'apat mai.
Ascuta, custa custa passioni nascit de meda intzandus po su rap, fiasta piccioccheddu.
Certu, ma est arribada, custa est una pregunta chi chi si fait no, cumenti as inghitzau E naraus chi arribbat aici, cioè deu apo ascurtau meda s'arradiu, donant calincunu programma, calincuna cosa, no trasmissioni, poi funt arribbaus in sa televisioni, funt arribbaus is film naraus de s'America Wild Style, Beat Street, totu custa cosa no, de piccioccheddu apo biu custa cosa, bah togu e. Poi nci fiant custus a Iglesias, poita seu seu cresciu in Iglesias e prus mannus de mei chi funt cussus chi ant propriu inghitzau sa break dance E duncas dai provaus a si poi in sa 'ia, propriu brutus cun su cartoni no, propriu aici no, e duncas custa cosa m'at folgorau, poita poi is piciocus in s'arruga nosu non est chi, deu non non sonu nudda, nè chitarras nè cosas, e duncas s'hip hop fiat una cosa Chi si prestada no, cioè chi si fadiat propriu in sa 'ia, in sa 'ia, appuntu cumenti su singulu chi asi fattu.
E custa custa passioni, custa curiosidadi ch'esti nascia candu fiasta piccioccheddu, cand'e chi asi dezidiu chi podiat essi unu trabballu e tottu? Ah, eh bella pregunta custa puru. Poita custa est sa mira de su programma eh. Certu, e bisus. Allora sa cosa est custa, deu femu piciocheddu e seu inghitzau in una cantina no, nosu ddu tzerriaus su bunker, poita fiat propriu una cantina, imparis a Massimilianu Deidda chi est stetiu cussu chi cun mei at fatu Sa Razza Quindi eus inghitzau in custu bunker a fai custa cosa de s'hip-hop, no? Inghitzendi a ascutai discus, e magari pigaus su discu de Public Enemy e fadeus su rap in inglesu, ma in inglesu de cussus propriu. De Iglesias.
In inglesu de Iglesias propriu.

E si at donau, nosu non preguntaus nudda poita cioè depis fai sa gavetta ok, e si at donau calincuna cosa, s'apu nau, ma intzà custa cosa si podit puru fai po traballu e biri calincunu dinaixeddu capito, narasta, beh nosu intantu traballaus totu sa dì ascurtendi musica, fadendi, scriendi e totu andendi a sonai si donant puru calincuna cosa Podit essi chi sa musica est unu traballu intzà, poi eus inghitzau a pagu a pagu a fai totu. Ti ses propriu spantau chi as biu su dinai? Eh su dinai fiant no cussas cussas cositeddas no, una birrixedda e unu pagu de dinai però Ci fiant is localis chi donant dinai ancora. Immoi unu pagu de mancu. Immoi unu pagu de mancu. E in domu tua sa familia ita ndi pentzat de custa decisioni de fai su rap? No, deu sa brebei niedda de sa, apu inghitzau s'universidadi, scienze politiche e non dd'apu acabada, indirizzu internatzionali lingua arabu.
Unu pagu arabu assimbillas, oh deu puru. Algeria, certu, beh, certu Portaus custa cosa mediterranea nosu no, fenicia no, sarda, sarda, fenici ddu lassaus da una parti e no ma in sa familia mia deu seu nasciu disterrau poita babbu miu e mama mia sardus de Fluminimaggiore ci tengu Fluminimaggiore est domu mia Issus funt disterraus deu seu nasciu ingunis impari a sorri mia a sa prima sorri e poi seu torrau in Sardigna a ott'annus e duncas seu cresciu naraus no ma su sardu non est chi in sa familia mia si fueddat aici meda in Iglesias puru su sardu non est chi no, est una citadi comunque importanti, Iglesias est una citadi giai una citadina manna e duncas su sardu si imparat comenti si studiat. Dd'as imparau a pustis tui Certu, unu pagu po esso est stetiu de bidda in bidda, de bidda in bidda mi seu incasinau sa conca poita mesu cagliarità, mesu biddesori, mesu seddoresu, mesu iglesienti, Unu ammesturu. Unu ammesturu e apu fatu su stili. Però is ammesturus funt bellus, a mei praxit. A mei mi praxit, certu, poita sa lingua depit essi anche bia, no est, non depit essi una cosa morta, depit essi una cosa bia. E duncas no in familia non custa cosa, ita depis fai s'artista
A custa manera s'enti nau. Eh si, poi apu fatu cioè studius de grafica, design e ateras cosas, apu dd'apu acabada a traballai puru, apu fatu meda traballus e poi in s'Unioni Sarda apu traballau unu pagu innoi in Sardigna e poi però sa musica est una cosa chi Una maxia niedda est una cosa no che ti pigat ti lassat ti andas no a basciu a susu e aici dda depis pigai aici e mi praxit. E no est cumenti is atrus traballus poita candu traballas cun s'arti sa conca esti sempri ingunis, no nc'est unu momentu aundi staccas. No no no no no Ci funt, nc'est custa cosa chi poi su rap no, non est chi tui andas e imoi fatzo custa cosa, non depit essi una cosa mecanica no, depit est unu sentidu no, quindi po mei fai musica est custu, cioè ti dda depis intendi, poi podit capitai puru chi mesis chentza scriri nudda, però mancai fais progetus ateras cosas puru de musica, deo non fatzo sceti rap Sa conca est sempri in movimentu. Ah beh cussu agiudat a bivi no, agiudat a bivi, poita si ses u zombi no no, is piciocus ddu depint cumprendi, s'arti est custu.
Ascurta Chilo, ita at significau po tui a fai nasci Sa Razza, una Una band aici importanti po sa Sardinnia in is annus aundi si fiat spraxendi in totu su mundu su rap.
Sa Razza est nascia in Igresias, su primu discu millinoixentusnorantunu naraus, su primu discu in vinili, propriu discu chi girat no MP tre cosa, discu, unu discu, ddu podiast tocai, certu
chi at portau su rap in sardu in sa musica contemporanea sarda. Sa ratza est me is librus, tesi di laurea in s'enciclopedia sarda de sa musica contemporanea, duncas est una cosa de importanti e nosu boh boh fueddendi de bisus no de De bisus no no fiat mancu unu bisu su nostru, fiat bivi una cosa e e s'est fatta diaici, chentza forzaduras naturali sì naturali est andada in custa manera, naturali, non ci fiant miras no no, no no forsis est custu, però certu poi su bisu est benniu a pustis poita magari unu bisendi no de fai s'artista, su discu nou, chi fadeus custu, chi fadeus cust'atru, insoma. E duncas sa ratza est una cosa mera importanti, sa ratza est nascia cumenti mera Nant, ma sa ratza una cosa ratzista, no no dd'ant nau, no sa ratza propriu in sardu est no, de arratza maba, sesi de arratza maba, sesi de arratza bella no, po nai manera, non arratza, sa ratza est identidadi e s'identidadi po mei est importanti, est una ricchesa, poita nosu non depeus bivi in una Sardigna serrara no, a tancas No, depeus bivi in Sardigna cumenti su tzentru de su mediterràneu culturali, de de bogai cosas e custu est po mei est su rap, s'hip hop. Obertus a totu su mundu.
Assolutamente, certu.
E chistionendi de su mundu, a foras de s'ìsula t'ascurtant? Chini t'ascurtant?
In sardu deu nau.
Allora, naraus chi. Praxit su rap in sardu. Allora deu seu stetiu meda foras disterrau in Torino, Bologna, candu eus fatu su primu discu In sa ia Castia in fundu nosu dd'eus fatu cun sa Century Vox chi produssiat Neffa, Sangue Misto, OTR, totu trumas de artistas mannus, mannus, cun un'etichetta naraus de produtzionis sa prus manna chi nci fiat in cuss'epoca no E sa ratza duncas est stetia mera in foras, deu seu stetiu mera in foras cun Ruido, Fabio Leoni, eus produtziu in Torino Wessisla, chi est stetiu in su norantases un'album epico de de unu stili particolari no, West Coast naraus no, sa Sardigna est unu pagu.
Ah po custu West Isla. E certu, s'isula a uest no? Uest no? In s'ovest. Non dda cumprendia custa cosa deu. Quindi e ma in custu discu est totu unu machiori fiat un'epoca cioè seus no. E duncas in foras a mei po esempio eus citau Frankie Hi-NRG Issu ddu connosciu de de unu sciacumanu 'e tempus e issu, ma non sceti issu, ma meda atrus ant nau, ma bosatrus depeis fai su rap in sardu, non in italianu, cussus piciocus si, ma Dio ma non ti cumprendit nemus, su chi tui fais in sardu non ti cumprendint, e su rap fatu in sardu est stetia sa ricchesa de sa razza, sa fortuna, at fatu sa fortuna nostra e de atrus trumas puru chi ci funt in Sardigna, poita poi sa ratza certu est importanti ma ci funt atras trumas de artistas importantis in Sardigna chi ant fatu su rap in sardu e chi ddu faint ancora, pagu, ma cussu est unu problema de sa lingua.
Sa cosa est sa propria candu poi ascurtas su rap in inglesu medas bortas no ddu cumprendis. Certu ma.
Però ti praxit su propriu.
ddu zerriaus su flow no? Su flow.
Cussa cosa no chi tui intendis sa metrica, intendis su fueddu e imparis sa ritmica ti donat custa cosa no de intendi custa cosa de su flow. Comenti ddu podeus nai in sardu? Su flou.
Su flou. Non mi 'enit. Su flou. Su flou. Su flou acabat cun sa u. Po mei est una cosa, su flou est una cosa chi, unu sentidu no, chi t'arribat no, custa cosa chi intendis e chi ti donat no, movimentu no, movimentu e sa lingua donat movimentu perché su rap est linguaggiu artisticu E, e duncas custa cosa est importanti meda. poi atra cosa apitzus de de sa lingua, non est chi s'italianu est sa lingua de su mundu e, cioè podeus nai, custu puru est beru, cioè non est chi deu fatzu sa cosa in italianu mi cumprendit su mundu, non mi cumprendit nemus, poita sa lingua fueddada in su mundu Est su cinesu. non si te... mancu s'inglesu. Mancu s'inglesu, funt de prus is cinesus. Ascurta, ma sa cantzoni tua prus importanti cali est? Eh. Chi intendis prus importanti? Un'atra bella pregunta.
No c'est una cantzoni importanti. No c'est? No, po mei no. Certu, c'est cussa cantzoni, cantzoneddas chi fais, no? Chi mancai tipo Nie, est una cosa chi apu scritu. dd'agatais in is butegas digitalis e totu cantu, youtube e cant'aturu, ni est una poesia naraus dedicada a sa nie, su video est pius girau in fonni, a bruncuspina a bruncuspina cun dus telefoneddus, est girau cun dus telefonus, cun su telefonu, sì
e duncas cussa dda intendu e poi nosu cun sa ratza e deu candu fatzo cantzonis cosa mia naraus chi imperaus su rap sardu ma in italianu puru, po mei est fondamentale su bilinguismu in custa in custa dì est fondamentale su bilinguismu puru E duncas c'est sempri sa parti in italianu puru. Custu est una cosa bella po mei. Mo ti fatzu una pregunta, ita ndi pensas de sa trap? Eh ddu sciemu deu. Est arribau su momentu. Argomentai sa trap in sardu est dificili e poita poita deu poi sa lingua non est fluenti a cumenti medas no, nci funt artistas meda bravus a fueddai in sardu prus de mei deu depu allegai in duus fueddus sa trap, sa trap est unu, naraus ca est unu surrogau chi cumenti potzu nai est, po mei sa trap est unu generi musicali, ma po mei at pigau unu pagu de s'hip-hop, unu pagu de de u'atra cosa, de s'elettronica, ant fatu custa cosa no E dd'anti tzerriada trap. Ma trap c'esti sa drill. Is giovunus funti macus po custas cosas. Sa trap est finzas immoi est finzas beccia. Giai est passada. Giai passada.
Est già passada immoi.
Is giovunus immoi sa trap sa trap. Comenti su computer, ddu comporas oi, cras non balit prus nudda.
E certu poita su giovunu fait beni puru, deu no. Certu. Po mei andat beni. Andat beni finzas sa trap, si dda fais beni. Si dda fais cun messaggiu cun un cun, po mei anda beni poi su giovunu podit fai cussu chi olit perchè. Depit sperimentai.
Certu depit bivi depit sperimentai ma depit finzas però essi curiosu naraus no de sa musica poita sa trap su rap naraus totu bennit de sa black music quindi depis unu pagu studiai sa musica funk soul no e importanti fai custu po cumprendi fintzas su tempus de oi depis andai a circai, no est una cosa nascia de aici no no no custa puru, certu poi nc'est sa cosa tecnica no prus tecnica cussu chi si fait in sa trap non est totu custu nou Sa batteria elettronica chi si usat in sa trap est una batteria de sa de su millanoixent'otanta, sa otocentotto Roland, custos funt tecnicismos no, però est aici, non non est totu nou, est una cosa interessanti, nc'est calincuna cosa de interessanti nc'est, trap, drill, a mei praxit custa cosa de ammisturai no. Fintzas a s'autotune podeus perdonai. S'autotune o autotune, tunnu, tunnu De Carlu Forti. In sardu no sciu cumenti si narat.
S'autotune, naraus, est un'efetu, un'efetu de boxi, no, chi intendeus sempri, no. No, poita narant chi calincunu ddu imparat poita no est intonau. Beh, certu, certu. Beh, s'autotune est de moda, naraus, ma est un'efetu vocali, un'efetu, no, eletronicu de de sa boxi chi est de su millanoixent'e noranta. Cussu puru.
In sa dance si usàt
s'autotune. Ascurta Chilo, immoi nc'est una pregunta chi fait unu piciocu de sa trasmissioni, si tzerriat Alessandru e ddu castiaus ingunis e apustis si depis arrespundi, andat beni? Sa pregunta de su piciocu, bai Alessandru!

Immoi parit ca po fai musica unu depit essi connotu a marolla, sinnunca no si traballat. Ita si porit fai po si fai connosci cumenti unu rapper? Eh!
Custa è una pregunta dificili. Oi biveus in tempus de social network e de de media no content totu internet totu intelligenza artificiali e duncas po mei unu giòvunu giai tenit su sa strumentazioni po po fai po promovi sa musica duncas internet po mei abarrat u logu bellu po fai però ddu depis fai beni non ddu depis fai mali Sinuncas podit essi chi nc'est tropu, po mei depis essi originali, ti depis distingui, depis fai sa diferentza, non depis fai una cosa omologada, totu allineada, totu, custu ddu fait de aici, deu, sinuncas ses propriu una marionetta no, po inghitzai podis puru fai custu, Poi però ti depis no ti depis poi a studiai, poita sa musica si depit studiai, a s'incarreru andat beni puru imitai, fai provai no a fai is cosas, però e poi custa cosa, su giovunu su giovunu perchè deu candu nau puru deu seu giovunu Andat bene, seu bèciu ma seu giòvunu, seu diversamenti giòvunu. Eh, custu mi praxit de prus. Naraus che is piciocheddus, ok, issus tenint custa cosa, custu est unu mabi po mei, eh, non est essi bachetoni, moralista, però ddu depis fai cun trancuillidadi, cun legerezza, cun No, allirgu, bufas una birrixedda, ti fais su, no, t'atobias cun s'amigu, non depis fai sa cosa po poita depu diventai cussa cosa famosa, depu tenni su dinai, depu, nosu non eus inghizaus, cioè po mei ci funt artistas giovunus, bravus, commercialis, main stream, chi non ant inghizau po diventai famosus e dd'ant acabbada famosus Poita mancai ant fatu cussa cantzoni giusta, ant fatu su video virali, custa cosa. Dd'agatant su pubbricu po issus chi andat beni.
Certu, poi durant pagu e deu fatzu hip hop de trentacuatru annus. Nc'est pagu. Deu, boh, isperu chi biu calincunu giovunu chi oi fait rap, chi mantenit, tenit bint'annus e fait E ddu biu candu seu beciu no, cun custa cosa cun su girellu, ddu biu e deu, ah e bè ancora faendi rap. Ddu intervistu deu beciu cun su girellu sempri de innoi a palas. No però mi praxit custa cosa anche con su joystick. Su joystick. Deu ellu cussu. E bè ses elettronicu tui e ti praxit cussu. Ascurta Alessandru,

Est una cantzonedda bellixedda, allirga, poita s'hip-hop po mei, cumenti narat un'americanu, KRS-One, si tzerriat, narat chi s'hip-hop est edutainment, educatzioni e intratenimentu, naraus depit fai custu, e duncas est bessiu Tzia Arrua, chi est mesu in sardu, mesu in italianu E poi de cosa mia est bessiu Mudus chi invece est prus graixeddu impari a RD Stranos Elementos, Malam, eus fatu custu custa cantzoni chi naraus pigat su logudoresu, su campidanesu e totu in sardu, Mudus, est una cosa bella però prus hardcore
Dd'apo intèndiu e seu de acordu e mi praxit meda. E imoi deu bollu fai unu brindisi, chi ses de acordu, e ddu fadeus a tzia Rua.
A tzia Rua.
Alessandro, e imoi ita si fais intendi? Allora, si fadeus intendi un'arroghitteddu de musica sarda, ch'est una cantzoni po mei bellissima chi eus fatu impari a Micio P. Malos cantores. Malos cantores, Franciscu, chi saludaus. Ddu saludaus.
Est su produtori de sa musica, poi eus scrittu impari e totu, però musica sarda po mei abarrerà Una cantzoni diaderusu epica. Sa ratza andat beni però Malos cantores est una esperienza veramente bellissima. Ti ddu potzo nai est sa chi mi praxit de prus.
E intzandus. A sa saludi. A sa saludi e. Andaus a pigai su microfonu. Ascurtaus Quilo cun musica sarda. Olè. Vai Quilo.
Alè alè tiraus su capeddeddu.